ọjị ka m na-eprezentị n'ụlọ ya ọjị ka m na-enye unu nke anyị ji bụrụ ndị Igbo ee eh, omenana anyị ama nna anyị na-akwadokwa na omenana anyị na-akwadosie ike so ọgọ m nọ ebe a onye ọka sat na ebe lex white ee mana ka nha ndizi over to ọgọ m nwoke lex white permission oga stanley over to you enwere m ọjị enwere m nzu enwere m edo ose ọla na ya so oga stanley the ball is in your court everybody nọ ebe a ụwa eke kele ụwa Olisa bi n'enuigwe sị ya na ọ kpọghị m onye ya ekene kwa nwanne anyị nwoke na ọ bịagokwa a sị m ka etu o si gụ ya ka ọ lee n'isi anyị ncha niile n'otu n'otu n'aha Chukwu na ndị ana wee sị Chukwu kele ụwa bịa mapụ na anyị unyi ma anyị nzu n'egedege ilu na eke na afọ na nkwọ na oye na ahịa na anọ dị n'ụbọsị na anọ ise ise ise ee bikonu ka anyị maa edo edo edo ka anyị ama kịta ee efizi daalụ rinne bikonụ na-etufughị oge eji m edo n'aka na kịta ka m maa edo ee akpọkuo m chukwu kele ụwa Olisa bi n'enuigwe eke kele ụwa na mmee ee sị a na ọkwago m onye ya eke na onye ya eke amarọ ee wee kpọkuo chukwu kele ụwa sị gị bịanụ n'ụbọsị tata na ụmụ igbo ezukọkwa na a sị na ezuo ka a dị eli udene a tọtuo anụ dị na ngịga ee wee kpọkuo gị sị gị bịa n'ụbọsị tata na anyị ezuo na anyị ezukwa ọkwa nwata ka anyị wee na-awụ arụ n'afọ n'afọ sị ma anyị emeta ma anyị emetarọ ọkwa ka ọ dị mma ka ọ dị mma na ihe a na-ekpe na ekpere bụ ekpee ekpere ya dị ire na ekpee ekpere ọ dị ire ụbọsị ọzọ anyị ekpekwa ee anyị wee zuo n'ụbọsị tata nekwa na iru anyị dị iche n'iche ọkwa etu iru iru anyị dị n'iche n'iche ka mkpa anyị si ka ihe na-akpa anyị si wee dị n'iche n'iche ee wee sị gị chukwu kele ụwa bịa keneli bịa keneli ka edo obi dee n'isi ụmụ igbo niile bịa ka ọ- edo obi dee n'ọra na eze n'isi ọra na eze nọ ebe a n'isi nwoke nọ ebe a n'isi nwaanyị nọ ebe a bịa ka edo obi dee ee ọkwa edo ka m ji n'aka wee sị onye ọbụla nọ ebe a chi ya bịa maa ya edo ee eh? a sị na ihe ihe chara acha ada esu alụ alụ ee eh? wee sị chukwu kele ụwa eke kele ụwa bịa kene n'ụbọsị tata ka ị mapụ anyị unyi wee were edo wee wụọ anyị alụ ee eh? ka edo obi deenụ ka ihe ahụ gbalụ nka ka ihe ahụ lele ele na ndụ anyị ka ọ delụnụ ka mgbani ahụ ndị iro na-agbanile anyị ka edo obi dee ee kedu obi dele anyị na eke dele anyị na afọ dele anyị na nkwọ ọ ya aga anyị jebe ka anyị jeluo anyị nawa ka anyị naluo anyị chụwa ka anyị chụta ee wee na-ekwu n'isi ụmụnne m niile nọ ebe a, n'isi ụmụ ụmụ- ụmụ igbo niile sị ka edo bido enu n'isi ụmụ igbo niile na-edo ka m ji n'aka wee sị onye ọbụla na ebe ebe ọbụla ị nọ gụ tie isi- onye ọbụla tiwe isi aka ya n'ala na ọkwa na isi aka nwata bụ ọfọ ya ee na asịkwa na chi onye adịrị ire ire na ihe adaghị eme ya chetakwana na ikenga onye adịrị ire na a na-esu ya ọkụ ọkwa ihe anyị na-agwa ha maka e nwee ndị sị mụ na a na-efe alụsị m wee sị ha na biko na ọ bụrụ na m na-agwa alụsị m okwu gwanụ chikwu unu okwu na ihe m na-agwa alụsị m bụ na ọ bụrụ na ọ dịghị ire na m esu ya ọkụ gụ gwanụ nke ahụ ị na-efe na ọ bụrụ na ọ dịghị ire na a ga-esu ya ọkụ ka m maa na ị ya-adịrị- ị ya-anọdụ nkwa m wee sị chukwu kere ụwa eke kere ụwa olise bi n'enuigwe bịakwa na ọkwa nwata ka anyị bụ na-awụ alụ n'afọ n'afọ ma anyị ekpeta ma anyị ekpetarọ ka ọ dụ mma ee bịanụ mapụnụ anyị unyi maa anyị edo ka anyị duke ka anyị doonu ka anyị doonu ka anyị wee mee ihe anyị ji wee bịa ụwa ee ọkwa ogologo ndụ na arụ isi ike ka anyị na-ekwu okwu ya ọkwa gụ na-eme ihe niile ọnwa o nweghị nke anyị emenwu anyị wee kpọkuo gị sị na okota okwu adịrọkwa mma n'ụka mgbede wee sị gị bịa n'isi ikolo n'ebe n'isi agbọghọbịa n'ebe ka ị mapụ anyị unyi maa anyị edo ka anyị doo ka anyị doo anyị jebe ka anyị jeluo anyị nawa ka anyị naluo ee wee sị chukwu kere ụwa olise bi n'enuigwe ka anyị kwu ka o lee na eke lee na afọ na nkwọ na oye na ahịa naanọ dụ n'ụbọsị naanọ n'aha chukwu na ndị ana ise ise